Iyo guys, wameka famu ang'ono ang'ono apanikizidwa. manganya uja ndi dolo zomaka panga chilima zija kangomuyang'anira manganya uja zikophweka ayi wapanikiza mapeka famu ang'ono ang'ono ndi lalimeti wawo apo pamene pafika apa adadi asamachitenso kampeni yayi asamachite kampeni apo pa kampeni amusira chakwera omwe azilira basi komano olo kabambe asamachitenso za kampeni kampeni akutimenyera manganya zipani zonse zosusa boma manganya akuyigwira ntchito ya kampeni ayi apatu lazaro wapanikizikatu amuna bwanji manyazi

akuluakulu pabwera bambo wake a uyu uyu sikono Abwe- abwera nkungalula akungalula bambo yake ndani a uyu bambo yake a uyu sikono akungalula oti kwa amene amati bwana wake audyera mu- kung'alula eh, nkhawa zili bi ubatiza chaso akung'alula sizoti kuti wina wake bwana wake ali mu gulu lodya ndalamazo akuchitozera kuti "Ah, koma apa ndee tili m'madzi bambo ake awu uyu uyu sikono uyu Uyu mb- bambo yake ameneyo amene akung'aluliramo kaya amene mmadyera mu- mu- mu nkhani imeneyoyo akung'alulayo muli mma- simudziwazo Mm. bambo wako iwe iwe bambo wako akung'alula kwambiri aung'alula bambo wako iwe bambo ameneyi oh. okay
fusa ni funso inuyo mene mulili monga mbusa mkakhala phee mu suti yanu ya golide ndi black atamachisa mmene mulili inu nkumachisa kwanuko muli ndwi mbusa mukuti boma likuyenda bwino ine sindili ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies funso e kapena ayi

So akalanda mfuti asilikali asilikaliso akalanda mfuti afuna nditani afuna nditani ndiye akumanena kuti timbane akunena kuti hey, amene iyi timpweteke amene iyi kulilongwe asabwere Ndati nditha kuyenda kuchokera pano basi kukafika ku Lilongwe konko. Ine ndi- ndingaope kufa? Ndingaope kufa? Ndikafa ndizimva kupweteka? Ukafa umamva kupweteka? Muba- Mu Baibulo muli mawu muzachita chibwana kufikira liti achibwana inu muliso mawu kwayikika kwa munthu kufa kamozi kenako chani chiweruzo ziko lino ziko lino ziko lino chikafuna kukonza osamaopsezana iyayi osamaopsezana olo akadipa andidya anditafuna ndiye ndifuna kuti panopo wina wache wakomweko zamveka kuti ayi mfuna mumuphe michael usi walakwa chani mene akambiriramo iye wangolankhula anzakewo ndikuponya kawo guys kunena chilungamo mcp panopa ilibe mtendere mcp panopa yapanikizika apapo Ayi ayi ayi mcp zavuta and wina aliyense ku mcp wabalalika wabalalika zedi ndi mmene akuchita vice president wa dziko lino timakhale ndi ma vice president koma chilima ndi michael usi ayi ndi akatundu ndipo tuchakwera alibe mtendere muoneni Onani. Hey, my guys, akuchitatu panopa. karonga ndithokoze kwambiri mnandilandira bwino uh, panopa ndikubwerera ku lilongwe ndidzera lake shore road uh, so inu nkhotakota kumeneko adada komanso akaka ngakhale akuluakulu bwerani ndiyambira pa dombazi kenaka Padwangwa mpaka na all the way mpaka na ku Salima North. Tiyeni mubwere ngati mmandifira monga ndimakuferani inu muli mtika kwenikweni mwa zimene tikupangazi. September 16 sikale aliyense wa inu ndi voti yanu.

zimafunika munthu alibe zochita izi. zomvetsa chisoni shuga akusowa simenti wakwera endiso akusowa china chilichonse sichikuyenda bolaninso kumati nthawi ya dpp kunena chilungamo chakwera wapanikizika mwamuona akuzipangira kampeni yekha kuyitanira msonkhano yekha kumsonkhano kukupita anthu ochepa ndi amene akubwera mcp no more 16 september Chipani china chosusa boma chilowa kaya ndi dpp kaya ndi utm itisogolera koma amalawi sakumufunanso chakwera like or not.